Ди Бегъымбар лъапӏэ Мухьэммэд, Алыхьым и нэфӏыр къыщыхуэну, хъуэхъум я нэхъыфӏыр лъэӏэсыну дыхуолъаӏуэ, и унагъуэм, Сэхьабэ и гъусахэм. Дунейр къутэжыхункӏэ Алыхьым и гъуэгу захуэм ирикӏуэнухэм фӏым я нэхъыфӏ Алыхь закъуэм яхуищӏыну солъэӏу. Алыхь закъуэм иузэщӏар, гъуэгу захуэм тригъэувар зыми хущыгъэуэжынукъым, жи, зыми хутешыжынукъым. Алыхь закъуэм имыузэщӏари зыми хуэузэщӏыжынукъым, жи. Абы къимыдэкӏэ сэлам и нэхъ гуапэ фызох си къуэшхьэ, си шыпхъу, Ассэламу алейкум уэ рахьмэтуллахи уэ бэрэкатух. Псом япэ дыдэу си щхьэр къыхузоджэ, фэри фигу къызогъэкӏыж. Алыхь закъуэм дыщывгъэшынэ, дыфӏэвгъэлӏыкӏ. Нэгъэсауэ и унафэхьэри дывгъэгъэзащӏэ. Азалыхьышхуэм къыджеӏэ, Аӏузубиллахи минэшшэйтӏанирраджим, бисмиллахи ррахьманиррахьим.

Дэтхэнэ зы псэми лӏэныгъэр игъэныщкӏунущ, жи, къылъыӏэсынущ. Шэч хэмылъу къэвлэжьари къемэт махуэм къыватыжынущ. Мафӏэм къыбгъэдашу жэнэтым ирашар ехъулӏащ. Дуней хьэхур укъэзыгъапцӏэ тхъэгъуэщ, жи. Мыри Алыхь закъуэм къыджеӏэ. Зы пси лӏэнукъым, жи. Алыхьым и ӏизыншэу, и натӏэ къритха пӏалъэри тхащ, жи. Аращи, ипэкӏэ сыт ӏэятым къызэрыхэщщи, мылӏэжын Алыхь закъуэм зыри къигъэщӏакъым, жиӏэура? Цӏыхухьэри лӏэну, жынхьэри лӏэну, псэущхьэ къигъэщӏа дэтхэнэ зыри лӏэну, мэлэӏычхэри лӏэнущ, жи. Абы къищынэмыщӏауэ дыкъызыхуриджэр сыт? Жэбгъэм жэхьэнмэ мафӏэм къыбгъэдашу жи, жэнэтым ирашар ехъулӏащ жи. Нтӏэ дауэду, ди ӏэр едзых хъунукъым, ди ӏуэхур зэфӏэкӏащ жытӏу, зыдгъэпсэхужынщ жытӏэ хъунукъым. Нтӏэ зыщыдгъэпсэхужыфынур Алыхьым жиӏэу щытмэ, мафӏэм дыкъыбгъэдашу, жэнэтым драша нэужькӏэ. Абы къищынэмыщӏауэ Алыхь закъуэм дыкъыхуреджэ, Дуней хьэхум жи нэпцӏым здевмыгъэхьэх, жи. Мыдрейуэ ӏэятым къызэрыхэщщи, мы лӏэныгъэр ди натӏэм къратха, дыщылӏэжыну дакъикъэри, сыхьэтри, псори тха. Зы сыхьэткӏи къыпхуэгъэувыӏэнукъым, жи. Зы сыхьэти пхущӏегъэгъунукъым, жи. Алыхь закъуэм ди натӏэм къритха къэсауэ щытмэ. Мыбы ехьэлӏауэ Абдуллах ибн Амр, жи, Алыхь арэзы зыхуэхъуным къеӏуэтэж. Алыхьым и Лӏыкӏуэ Лъапӏэм, сэллаллаху алейхи уэ сэллэм, къыджеӏэ, Алыхьым жи, уафэхэри щӏылъэри къигъэщӏыным илъэс мин тхущӏ ипэ къихуэу, къигъэщӏахэм я ӏуэхуу зэрыхъунур я натӏэм иритхащ. Уафэрхэри щӏылъэри къимыгъэщӏ щӏыкӏэ, жиӏэурэ пятьдесят тысяч лет ипэ иту Алыхь закъуэм и унафэкӏэ тхауэ тхылъым итщи, дэтхэнэ зыми ди ӏуэхуу зэрыхъунур, къытлъэӏэсынур, къытщыщӏынур. Уеблэмэ, цӏыхур дунейм дыкъытемыхьэ щӏыкӏэ, Анэм и ныбэм сабийр щилъым деж и натӏэм иратхэр жи, и къэдэр, насыпыфӏэ хъунми, насыпыншэ хъунми, дунейм щехыжыну дакъикъэ сыхьэтри и натӏэм иратхэ жи, сыт хуэдэ узыфэ къылъэӏэсынми, а узыр блэкӏыну щытми, псори убзыхуауэ щыӏэ, псори тха, а зи гугъу сщӏа тхылъым итхауэ итщ. Ауэ сыт нобэ мыбы щхьэ сытепсэлъыхьын хуей хъуа? Цӏыху цӏыкӏур хъийм икӏа? Коронавирус жари, уз ӏей къежьащ жари. Нтӏэ сыт дэнкӏэ умыплъами, егъащӏэм къэмыхъуахэр къохъу иджыпсту. Егъащӏэм къэмыхъуа Алыхь закъуэм и унэ лъапӏэр.

Радиор щӏэбгъэнам зэхэпхыр ара, интернет жыпӏэрэ? Дэнкӏи ара зытепсэлъыхьыр? Уеблэмэ мыр шоу ящӏыжауэ. Топсэлъыхьэри зэхэсщ. Егъащӏэм зыри къэхъуакъым жыпӏын мыхуэдэ. Мин бжыгъэкӏэ щихь къэхъуу щыта? Чума къэхъейрэ? Мес муслъымэн тхыдэми къыхощыж. Ауэ абы щхьа зэикӏ зыри хъийм икӏакъым, зызэрамыщӏын защӏакъым Алыхьым жиӏэу щытымэ. Хьэдэгъуэдахэм я нэхъ хьэдэгъуэдахэм, дин зымыӏыгъхэм, дин къызыфӏэмыӏуэхухэм Алыхьыншэхэращ зытепсэлъыхьыр. Гужьеями иджыри къызгуроӏуэ. Ауэ мы ӏэятхэр зэхэзыха, мы ӏэятхэм еджа, мы хьэдисым и мыхьэнэр къызгурыӏуа, Муслъымэн къахокӏ хъийм икӏауэ, гужьеяуэ, шынахэуэ, дэнэ дыздэжэну си къуэшхэ, си шыпхъухэ? Алыхь закъуэ здэщымыӏэ дыкӏуэфыну? Хьэмэ Алыхь закъуэм ди натӏэм къритхам дыфӏэкӏыфыну? Мыр псори тхауэ а тхылъым итщ, Лэухьи Мэхьфуз жыхуиӏэм. Мыр Алыхь закъуэм имыщӏэу зыри къэхъукъым. Ауэ шынагъуэм я нэхъ шынагъуэ фщӏэрэ? Цӏыхум я зэрыгузавэ зэрышынар къагъэсэбэпри, мы ӏуэхугъуэ гъуамэм бизнес зыщӏ яхэт, сату ӏуэху зыщӏ яхэт мы сызытепсэлъыхьыр псоми фолъагъу Алыхьым жиӏэу щытмэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, муслъымэнми къытхокӏ. Цӏыхум и гузэвэгъуэ къагъэсэбэпу абыкӏэ бизнес зыщӏ. Ауэ къэтщтэнси, медицинскэ маскэр, фи нэгу щӏэвгъэхьэрэ, сом сомитӏ фӏэкӏа имыуэсар. Девятьсот проценткӏэ зыхэхъуа щыӏэхьэщ и уасэ, фи нэгу щӏэвгъэхьэрэ, и уасэр жызымыӏу щытми, зэрыхэхъуам и куэдагъыр къывгуроӏуэ. Зыщӏым йоупщӏри зыщэращ, жи аптекэм. Аптекэм йоупщӏри зыщӏыращ, жи. Цӏыхум и гузэвэгъуэ къагъэсэбэпауэ, абыкӏэ ахъшэ иращӏ лъыпскӏэ, хьэмэрэ мыдрейуэ, тыкуэнхьэм, магазинхьэм, бэзэрхьэр ауэ къэтщтэнси, ауэдизу цӏыхур гужьеяси. Телъхьэр зэщӏащэхуэ си къуэшхьэ, си шыпхъухьэ.

Триста мешковым зэрылъэпкъ урикъун илъэс минкӏэ, шей фӏэкӏа уемыфу, фошыгъу фӏэкӏа умышху. Нтӏэ сыт ар абы къыщӏищэхур? Нэхъ лъапӏэу сщэжынщ, жери. Мы гузэвэгъуэр къигъэсэбэпурэ а фошыгъум и закъуэӏым, сыт ису ирехъу, фощӏэ. Зыри къытранэкъым бэзэрхьэм. Хьэмэрэ мыдрей, цӏыху цӏыкӏур. Гужьеяуэ а къащэху къомыр унэм щызэтралъхьэм, я гугъэр сыт пцӏура, зыщыгугъыр сыт пцӏура? Ерыскъы къэпщэхуу унэм ущӏэтӏысхьэжамэ, а къыплъэӏэсын хуейр къыплъэмыӏэсыну къэнэнукъым. Нетӏэ сыт жиӏэр, мыр тхауэ щыӏэщ, ужей къытлъэӏэсын хуейуэ щытмэ. Ухуеймэ, быдапӏэм зыщыгъэпщкӏу. Ухуеймэ, щӏы фӏыцӏэм щӏэпщхьи метрищэкӏэ етӏыхи, бункерым итӏысхьи. Уи натӏэм Алыхь закъуэм къритхамэ, къыплъэӏэсыну. Къыплъэӏэсыну. Уфӏэкӏыфынукъым зыщӏурэ а лӏэныгъэм. Хьэмэрэ, а лӏэныгъэр къыплъэӏэсын хуейуэ Алыхь закъуэм иухауэ щытмэ, ар зыщышынэ уз къыщекӏуэкӏ щӏыпӏэм уишэнурэ а узыр къыплъигъэӏэсыну, Алыхь закъуэм хуэдэу иухамэ. Мыбы ехьэлӏауэ Алыхь закъуэм сыт жиӏэр? Дэнэ фыщымыӏами, жи. Уеблэмэ лъагэу дэщӏея быдапӏэм зыщывгъэпщкӏуами, лӏэныгъэм фыӏэщӏэкӏынукъым, жи. Ниса сурэм блыщӏрэ еянэ аятым дей Алыхь закъуэм щыджеӏэ, Башнэхэм зыщывгъэпщкӏуами, жиӏэурэ, крепость нэхъ быдэ дыдэм зыщывгъэпщкӏуами, а лӏэныгъэр къыфлъэӏэсынущ, жи. Мыри Алыхь закъуэм къыджеӏэ. Ауэ зы псэми ищӏэркъым пщэдей къыщыщӏынури, щылӏэжыну щӏыпӏэри, жи. Шэч хэмылъу Алыхьыращ псоми щыгъуазэри зыщӏэри жи. Мыр Алыхь закъуэра къыджезыӏэр? Тщӏэӏым пщэдей къэхъунур, дыщылӏэжыну щӏыпӏ пӏэри зыми тщӏэӏым. Мис аятым къызэрыхэщащи, Фыхуеймэ, быдапӏэм зыщывгъэпщкӏу жи, лӏэныгъэм фыӏэщӏэкӏынукъым. Алыхьым и лӏыкӏуэ лъапӏэм сэллаллаху алейхи уэсэлэм къыджеӏэ, Алыхьыр, жи, зы щӏыналъэ гуэрым щыпсэу и пщылӏым и псэр къищтэжыну хуеймэ, хихыну хуеймэ, жи, абы и пщылӏыр щхьэусыгъуэ гуэркӏэ, жи, а щӏыналъэм къешэ, жи. Нтӏэ дэнэ мыхьэ здэтхьыну си къуэшхьэ си шыпхъухьэ? Алыхь закъуэм узри къигъэщӏа, Алыхь закъуэм и хущхъуэгъуэри къыдет, Алыхь закъуэм фысакъ, жи. Нтӏэ дызэрысакъын хуейр Алыхьым и Лӏыкӏуэ Лъапӏэм сэллаллаху алейхи уэ сэллэм къыджеӏэ. Зы щӏыналъэ гуэрым, жи, чума къыщыхъеяуэ зыхэфхамэ, жи, а щӏыналъэм фимыхьэ, жи. Ауэ а щӏыналъэ фыздэщыӏэм, жи, къыщыхъеямэ, фыкъимыкӏ, жи. Мыр Бегъымбар лъапӏэра, сэллаллаху алейхи уэ сэлэм, къыджезыӏэр? Хущхъуэгъуэхьэм щыщщ Алыхь закъуэм и Къурӏэн лъапӏэр. Мы дунейм абы нэхъыфӏ зыри тетӏым, Алыхьым и Псалъэ лъапӏэм нэхърэ. Абы ехьэлӏауэ, ар зэрыхущхъуэм ехьэлӏауэ, езы Азалыхьышхуэм къыджеӏэ. Дэ Къурӏанымкӏэрэ ныдогъэх ӏиман зыбгъэдэлъхэм хущхъуэгъуэрэ гущӏэгъурэ яхуэхъун, жи. Аращи, си къуэшхьэ, си шыпхъухьэ, дывмыгъэгужьей, Алыхь закъуэ здэщымыӏэ дыкӏуэфынукъым, Алыхь закъуэм ар къытлъэӏэсыну ди натӏэм къритхамэ, фӏэкӏыпӏэ иӏэӏым къытлъэӏэсынум. Алыхьым жиӏэмэ фыкъыхузоджэ, цӏыхум и гузэвэгъуэр къэзгъэсэбэпу. Цӏыхум я шынагъэр къэзгъэсэбэп ауэдэ зыгуэр нобэ къытхэту щытмэ, къэдвгъэгъанэ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, хьэрэмыпс ауэдэ ахъшэ пшхынур. Си нэгу схущӏэгъэхьэкъым си къуэшхьэ, си шыпхъухьэ. Ауэдэ хьэрэмым къыхэпхыу дауэ зэрыпшхынур? Модэ хьэдагъуэдахэр къэхъуауэ щыта уеплъу щытмэ илъэс бжыгъэкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ. Мес, балъкъэрыхьэм къалъэӏэса насыпыншагъэр фощӏэж псыр къиу Тырныауз дей. Хьэжыгъэ къэп уасэкӏэ щӏакхъуэ ящу щыта си къуэшхьэ, си шыпхъухьэ. Нтӏэ ауэдэ къытхэту щытмэ, тобэ къэдвгъэхьыж. Ауэдэ ди благъэхэм яхэтмэ къагудвгъэгъаӏуэ. Ар къызремызэгъыр, зэрымыхъунур, Къемэт махуэ гузэвэгъуэм и деж, Къурмакъейм щӏэнтӏэпсыр къыщысыным и деж, Ди лъэр ди пӏэм щимыкӏыну махуэ шынагъуэм и деж сыт хуэдэ жэуап еттыну Алыхь закъуэм? Дапхуэдэу мо ахъшэ, мо мылъку къызэрыблэжьар жаӏэу къызэрыдэупщӏыжынухьэм щыщщ. Я Алыхь цӏыхум и гузэвэгъуэ къэдгъэсэбэпри, Ахъшэ тщӏа бизнес тщӏа, сыту жетӏыжынура? Алыхь закъуэм солъэӏу апхуэдэ бзаджэнаджэ къытхэтхэм къахуимыгъэгъуну. Цӏыхум и насыпыншагъэ, и гузэвэгъуэр къагъэсэбэпу ахъшэ зыщӏыну хэтхэм. Алыхь закъуэм солъэӏу гущӏэгъу дэтхэнэ зы муслъымэни къытхуищӏыну. Уэ акъулу къэули хьаза астагъфируллахьэ ли уэ лэкум.

Дэтхэнэ зы узыфэ ӏейми дыщихъумэну. Алыхь закъуэм солъэӏу мы къытлъэӏэсар, мы цӏыху цӏыкӏур щӏэгужьеяр мыхьэзабу Алыхьым къыщӏигъэкӏ. Алыхьым гущӏэгъу къытхуищӏ сӏура? Алыхь закъуэм дигъэунэхункӏэ хъуну? Уз къытлъигъэӏэсу? Псыдзэкӏэ, мафӏэкӏэ, ныбэкӏэ, гугъуехькӏэ, нтӏэ ар зыгуэркӏэ ди гъэунэхупӏэу дихуауэ щытмэ, тыншу а ӏуэхугъуэм тэмэму тетыфын Алыхьым дищӏ. Алыхь закъуэм гущӏэгъу тхуищӏыну солъэӏу, псынщӏэ Алыхьым тщищӏыну солъэӏу. Алыхь закъуэм солъэӏу ширкым дыщихъумэну. Алыхь закъуэм солъэӏу хьэрэмым, бидыхьэм. Пэӏэщӏэ дыхуищӏыну дигъэкъэбзэжыну Алыхь закъуэм солъэӏу. Алыхьым и ныпыр лъагэу зыӏэтын муслъымэн дэтхэнэ зыри дищӏыну, муслъымэн щӏэблэ щӏэблэ узыншэ Алыхь закъуэм къыдитыну.